zija timanena zija tili kuno ndiye kumotchale ofesi ya Dzamalala ndi imeneyi akamadya phala mmawa kumwa tii kuti akupita ku ofesi ofesi yawo ndi imeneyi kufuna kuti ationetse kuti kodi zimakhala bwanji

Ino ndi nthawi yoti tiwalole Dr Charles Dzamalala atilongosolere zambiri zimene zimachitika. Ife tikungodziwa kuti muno ndi mmotchale. Zoona.
Tatiuzani kuti muli chiyani ndi chiyani mchipinda chino.
Muno ndi mmotchale muli matrole angapo. Yoyamba iyo yachiwiri iyi yachitatu ili apo iyo palinso ena ali kuseri uko kukhomo kwinakoko amenewa ndi olandirira dead body kuchoka pa galimoto akafika pa foyapo kulowetsa munomu ndiye pali ena amabwera kudzangosungitsa ena amabwera kudzapangitsa postmortem nkudzatenga ena amabwera just for embalming ndaona anzanga ndimwavala maglavu ine ndikhoza kuvala nawo maglavu amene valani ndithu Mwina- mwina tikhoza kugwira zinthu zosayenera kugwira mu- sure Aha.
it's always good to be safe okay ife so anthu ake ife timavala awiri awiri oho moti avala awiri uku awiri uku awiri tsopano mwati thupi likafika muno zimakhala bwanji limafikira pati ndipo chimachitika nchani so lafika pagalimoto apo Ehe. Pa foyapo, eh, anyamata ogwira ntchito muno uh, mortuary attendants amapita ndi trolley kumene kuli galimotoko kukalandira body ija akalandira amawafunsa achibale aja mwabwera kuno tikuthandizeni motani ndiye amanena tsopano tikudzangosungitsa tidzatenga tsiku lakuti tikufuna mutipangire mbamu tidzatenga tsiku lakuti koma ndi mmene munthu waferamu tikufuna apangenso postmortem so pali ma request atatu amenewo
tatilongosolerani zimene zikuchitika apa pali chani pamene ndiye body ija ikafika ndi trolley ija ya postmortem timayisuntha Kuchotsa pa trolley apa kuipititsa pa examination couch ndi zosiyana ziwirizi. Examination couch ndi trolley ndi zosiyana. Izi zili fixed, trolley imayenda. Ikakhala body ija yafika tijambula ili mmene yabwerera Mumajambula ndi kamera yomwe timaidziwayo. Yah
mmene yabwerera ndi kumayivula take note ya zimene kanafunditsidwa kanavala nkuchotsa zonse nkuyamba kuyeza ngati mmene munthu umayezera ku wodi patient superficially kenaka timayamba tsopano kulowa mkati kuti tiyeze za mkati ndiye mkati muja timayambira kumutu kumutu pali maso awa amacheka ndi so um, connect kumagetsi ngati uku ndi ukachita switch on apa ichi- ichi chimazungulira ndi cha mano kuzungulira kuja ndi mano aja basi umangoyendetsa all around the head ya anyamata athu amapanga zimenezo kumakhala kuti kutsekula mutu kumeneko kutsekula mutu mumadutsa pati mukamadutsa muma- mumayenda mumayenda motani ear to ear ear to ear ya from this ear behind the ear Oho. from this ear to behind this ear behind both ears Aha. so ayambira apa kudutsa pakati kudzafika uku behind the ear to ear behind Aha. kusonyeza kuti kumachita mosamala kuti Akatse- musacheke mkatimo yeah sure no no no Ku- ear to ear yo ndi kuchotsa chicheni chi- Chiscalp. chiscalp aha ukafika paja tsopano wachotsa chiscalp chija wachita clear kuti tsopano uthe kugwiritsa ntchito saw ndiye umadzachita round tsopano it's no longer ear to ear Oho. umadzachita round round choncho nkuchotsa chikapucho uchotsa chikapu chija basi brain imangobwera Imangobwera. umangoyisololamo sivutanso umangocheka ti manevu tiwiri titatu nkuyisololamo so ichi chi- ntchito yake imeneyo ichinso ichi chimodzimodzi izi zotsekulira mutu wa munthu zimene yeah izi za electric ichi manual manual so magetsi kulibe or ndili kumanda kumanda kulibe magetsi ndichi ukafika kuti patsala pang'ono kuchotsa umaika tchizo muja wacheka muja nkukanula kuti chichoke bwinobwino chitakhala kuti zakulochoka tachotsa brain ija mipeni pali ya mitundu mitundu yaitali ngati uwu ngakhale uwu timati brain knife brain knife brain knife chifukwa umangotenga uja bongo uja nkungocheka pakati choncho nkuona zimene ufuna kuonazo kuti normal kapena ayi kenaka nkuyamba timaslice ndi madzi pang'ono amakhala madzi umu kufewetsa slice nde popanga maslice aja umayika so kuti muja amayika bread maslice kugoneka kugoneka chonchi

the, the important parts of the brain pali part inake imene control eye part inake imene control movement part inake imene control uh, hearing pali mapata ambiri chifukwa imene slice kuti tionetse chenisi the slicing follows what is written in the book to, to reveal um, say nucleus iyi mwine chita slice pakuti that's why we slice each organ imene yatuluka timaichita weigh mnyamatayo sanabweretse sikelo ah, muyo muyo ana supposed wa pamakhala ndi kasikelo kake kasikelo kake kamene koyesera. amayesera ziwalo za mthupi mwa munthu ya chifukwa um, weight ya, s- ya organ iliyonse ili determined zili written down in the book ngati heart, heart imalemera for example heart imalemera 400 grams ukazapeza heart inayo ya 1 kg pali vuto lalikulu hmm? yeah. zimambiri mmene mayezedwe ndiye zimenezo mumaziyika mukathu aka yeah. nkuyesera palinso kabowo kinakake nkuyesera pasikelo paja nkubweretsa akabweretsa paja ndiye timayamba again slicing maorgan aja kuti tione chenicheni chimene chavuta kuti munthu uyo amwalire chifukwa ichi nchachani tikamaliza zonse kusoka tsopano kubwezera Tabwezera oho zonse kodi zinthu zimene- zimukazichotsa sikuti mumango ya zisiya ya ya mumabwezeretsanso munthu uja correct oho zonse ubongo ubwerera ku ubongo ku brain kuja ku skull kuja nacheka kuja nkubwezera skull ija in fact amayipanga ndi ka v siingokhala round choncho amayipanga ndi ka v choncho kuti akabwezera ikhale ngati jigsaw ngati chonchi jigsaw kuti Yalowa isamayendeyende. mchimake. isamayendeyende Ah. Yeah. akatero ndikubwezeranso chi- chiscalp ija nkusoka apanso pachani apa amacheka choncho choncho nkuita avoid mchombo si- sa- sadusa pa mchombo amangoitere pang'ono nkumalizitsa akamaliza nkusokanso ndichi kubwezeretsa munthu kuti abwerere mmene anabwerera yeah mukunena kuti ndiye akatero ku embalming uja tsopano mu embalming uja they try to bring up a picture of the person as she or he was alive information imene amaitenga kwa marelative aja wathu amakonda kuvala maglasi amasunga ndevu amatani amametetsa seda chani zonse zija akamotchera akamachita a mortuary attendant akamamalizitsa body ija amatenga picture imene awapatsa achibale aja nkuibweretsa pachani paja kuti akama- akamakachita viewing achibale aja aziyifike kuti yes mukamagwira ntchito yanuyi
mumadzinamiza chani mmutumu kuti muzilimba mtima kuti ndikuchita apazi ndi zabwinobwino fa si zabwinobwino ya si zanomo koma mumadzi- mumayimba kanyimbo kena kake mmutumu kamene kamakulimbitsani mtima kuti a ndipange zimene

komabe pamakhala poti mwina kupita ku nyumba kumakadzidzimuka kumeneko kuja ayi ayi sindichita zimenezo Eh, and- and sindichita zimenezo In kudzuka fact- pakati pa in fact, usiku sindi- thukuta lili chewechewe Ah, sindilotanso zona ayi inu mwa- mwatenga hacksaw kutsekula bade la munthu sure kuzula ubongo kuyika mkasikelo sure

chitsazo nawu mkono uwu eti olo madokota achizungu akudziwa zimene zinadzandichitikira fa itadzandiluma yoti ndiyanga yomwe ndayigwira itadzandiluma mkono udachita uku kupanga chita black uku kuti kupanga green ndikupita ku chipatala kujako ku lilongwe central hospital ndi- ndikuwafoto- ndikuwafotokozera choncho si ndikuona adandinena zoti koma izizi ndikwamwayi kuti kuchira kapena kutani kupulumuka koma zazikulu ndi imfa ndi njoka imene luma papa njoka imene ndi aluma amene papa olo ma doctors ku central hospital ndi mboni akudziwa tsopano uku nde lidanyapukatu dzanja lonse uku. kumeneko nde ndikuona uku nde lidanyapukatu dzanja lonse uku. Eh. chidatsala chala cha manthu chokha Eh, chidatsa chokhacho koma sichidampulumukira mwayi fa khalabali muzionanso kuti si lake lenileni khalabali lonse Chidazula. lili

nde eti sungakapezenso ife asaro imikira miz- mazira olo 300 olo 400 olo a central aja akudziwa tatiuzaniko mavuto amene munakumana nawo ndi ntchito imeneyi kupatula idakubandulani zala tafuna tafuna za mutapita kwina wake kukayang'ana njoka inu nkuona kuti aya koma apa nde ndakumana nazo nthawi ina yake ndinadzanyamuka popita ku ujeni ku ku ah, chikulamayembe ku zambia uje ku- ku- ku rumphi yeah nditafika ku rumphi ndadzapita ku ku hewe kwina kwake Nde- ndili ku hewe ndakapezana ndi njoka ina yake nde njokayo adangondilozera njokayo yadutsa pati yadutsa apapa koma sindidziwa kuti apapa yayenda bwanji koma imachoka koma imapita kuti imapita kuka nde njoka inali cobra koma ndangoti ndafika eti nde ine si- ndali ndisanavale zimene ndimatetezera kuti olo itati yapanga china chiyonse sichingatheka njoka chidangoti kunditembenukira eti ndikuthira malovu ine ndili mgalimoto mweti pansewa ndikufuna kuti ndituluke ndione kuti njoka ili pati idadzathira malovu eti ndikuchitani uh, kukagweratu mmaso direct koma disoli linachitika green inenso nkubalalika nde timene pompo ndili ndekha kuti padalibenso wantchito wanga kuti ndingamuuze kuti tapanga zakuti upange zakuti ayi nde mwina wake ndidaona kuti okay tiloichira fa njoka ngati cobra imafunika pa nthawi imene yakulumani mtengo wako umafunika wauwisi ndiye ndatenga mtengo wauwisi mwa fast kwambiri mwachangu ndakaupeza ndu- ndikugwira ndi womwewo ndautenga ndikupanga zangazo ndikutafuna kenako ndikufinyira m'maso pompo kusiya koma anawa adadzidzimuka zida akuti koma njokayi si yanu ndawauza si yanga ayi ndi yachilengedwe koma ife inandipanga zinthu zimene mwatipatsa funso limeneli bwanji akuti anthu adadabwa zimene zachitika chifa mmene stage yokha munafikayi ine ndinadzero ndulendo nkulayi ndinapita ku sukulu
koma cobra ida ida ida diso lili limene ina mene. diso ilili Mpa- ndilofira mpaka panopa koma limaonabe bwinobwino limaona bwinobwino mukati mwazitenga njokazo mmabwera nazo kuno kapena mma- mmakaziika malo ena ayi ndikachitani ndimabwera nazo kunoko zimatha kugona mgalimotomu kapena mnyumba zikwama mmaziika ika mzikwama kuziika nyumbamo nyumbamo mmakhalamo anthu angati nyumbamo a ndimakhala mwenewo ndi ana anga ndi akazi anga ana ana makhala momwemo Mm. ndiye zoti inu mukhala nyumbamo ana momwemo akazi anu momwemo njokaso momwemo eh ngakhale zimakhala mzikwama tatiuzani kuti bizinesi ya njoka imayenda bwanji chifukwa ukamagulitsa mbatata umadziwa kuti muluwu ndi wa ha- wa 500 uwu wa 1000 Mm. ukamagulitsa mbuzi umadziwa kuti mbuzi kang'ono chi 20000 ikatere 30000 Tsopano njokazi zimakhala bwanji? Mitengo yake mumatchaja bwanji?
Njokazi tikakumana ndi makasitomala ogulawo timatha kuwatulutsira ndi kuwaonetsa. Ehe. Njoka imeneyi tikuyigulitsa pa mtengo wa ndalama zokwana 25,000, ayi 30,000, ayi 200,000, ayi 15000 zimatengana ndi mene lili snake one big or two small oho ndithu inuyo njoka imene mukunena kuti yayikulu imene munagulitsako one munagulitsa ndalama zingati komanso two inali yayikulu bwanji mulitali ndi sato ndinayigulitsa pa 322000 koma ndinkamulimbira kuti andipatse 400 koma anakana ati sangakwanitse koma chifukwa choti anthu ankayifuna abe matchainawo anayigula poti adandidandaulira ndiye ndinangoti ah, tsiku linanso ine nkafuna kudandaula kwa mnzanga bizinesi angakanikanire 300,000 eh inali yaitali bwanji Ina- inali nsato osati masewera inali nsato ayitali yoti tingatifanizira panopa ndi pamene pali achikulirewo that's almost 3 meters eh, 3 meters Eh. eh, first nsato ameneyo ni- nitabwera kunoko ndi amene adang'amba nyumbayi chipupa chi- chimene chichi sato satoyo ndinayika mchikwama ndikutulutsa mgalimotomu eh, nditatulutsa mgalimoto ndayika panja nkutaya ndiye ati ndipange zina kaye ndilowe mnyumba ndiye ndalowa mnyumba sato ija inadzalusa ndikuchita mchikwama chijachi ndikumenya nyumba kung'ambikiratu
idamenyera kuchokera ili panja pano kumenya khomalo Eh, kumenya khomalo ng'alu umene ukuonekapo ndi ndi sato imene inamenya umenewo ndi sato
nde nde itawomba pamenepo ndi munata

Apa pali zikwama zosiyanasiyana ndi zikwama zambiri m'nyumbamo zopitira mwina zikwama 25. First zikwama ndiye ndimangopatsidwa ma China ndikawauza kuti pali one big one Eh. or two small ndiye amatha kundipatsa kuti ah, one big one ndiye mutenge chikwama ngati chiti. mukaike mmenemo Eh. ngati mumu mumatha kuikamo njoka mmenemo Eh umu ndimatha kuikamo njoka. kuchoka kupita naye ulendo wautali kupita kukagulitsa muja ena amanyamula dengu lanyamula masamba Eh, ha. inu mumakhala mwaikamo njoka mchikwama Mchikwama naikamo.
kupita kukagulitsa kupita kukagulitsa si, sikomoka mu- muchikwamamo ayi tsopano mukunena zoti njoka inang'amba apo ndiye mumanenanso zoti ng'ona inabowolanso pabowo apo eh ng'ona ndiye ndayika mnyumbamo ndiye chifukwa choti si- ine ndayika mnyumbamo eti ndayitsekera mchikwama ndiye ng'ona ndi njoka nziwiri zosiyana ng'ona ngasi chili ngati ching'ona komanso imakhala ndi mphamvu kwambiri ndiye idang'amba ndikutuluka ndikupeza kuti ife ndayika chija ndi china chake cha marabwa amene momwe idaphweta chimene cha marabwa chija ndikumenya pamene pa ndikutuluka kuchoka mm, kuchokera mkati mwa nyumba kutuluka kunja eh ndikugwira ng'ombe mwana wa ng'ombe ija eh ndikuduliratu kudula mwendo eh mwendo ah ndithudi ndiye inu zinachitika nthawi zimenezi inachitika mmawa Ina- ndetu inali njala ati imene inali inali njala chifukwa ng'ona Mm. imasiyananso kwambiri ndi njoka Mm. chifukwa njoka imadya pa kanthawi pamene ng'ona imadya pafupifupi Oh. ndithudi ndiye ng'ona imene ili kuti ng'ona ndaigulitsa munagulitsanso kuti ndagulitsa kwa mzungu wina wake amakondobwera timakondokumana kwambiri ndi anthu ambiri pa gateway oo pamene pamene pakuyendera malonda a njoka ndi Eh, ng'ona pamene pamene paja. paja, eh, business imayenda kwambiri kwa amene mtima umakankha mwazi kwambiri mwina kuno simufuna muone nawo zimene zikuchitika kuno chifukwa kuno kuli njoka imodzi imene akuti idapha mwana chakudowa uku ndipo iwo anapita nakayigwira kumeneko amayisunga kuno kuja ndi kumtunda koma akuti njoka imeneyi izikhala m'madzi ndiye tinati tiyeni tipite kuti He, tikaone cho- njoka yake si imene waigwira apa eh njoka yake ndi imene ndaigwira ni njoka yanji imene imene ndi green mamba wa mmadzi imakhala m'madzi momwemo imakhala mmadzi momwemo imene Ndi- umu- imuluma munthu eh. nde kuti zifunika mumtemera mankhwala mmadzi momuno oo asatuluke iyayi asatuluke mukhoza kuitulutsa kuti anthu mwina ena af- a- aione bwinobwino eh imene mungathe kuitulutsa mwaiona imene ndi njoka ndithu yeniyeni osati yongolenga iyayi imene ndi njoka yeniyeni yokonzedwa na Ambuye ndiye imene mukuti inapha munthu imene eh Tsopano kuti inu muzitha kuigwira chonchi osakulumani, chimachitika ndi chani? Basi chifukwa cha mankhwala komanso kungozolowera ku- umapa- upanga mmene tingadziwe kuti kodi njoka ikamavuta tiyeni tipanga zotani Ehe. ndithu Ikamatulutsa kalilime chonchi chimakhala kuti ndi chani?
ikamatulutsa kalilime chonchi chimakhala kuti eh, kulusa basi Ehe. Eh, Oho. ndithudi Ndiye singakulumeni ine pamene papa. apa pasingandilume Ineyo ndikhoza kuigwira? Mungathe kuigwira. Singandilume ya? Singakulumeni ya. Itati indilume chingachitike nchani? Ayi ika- ika- itati kulumeni nde nnene kuthandiza ndi treatment ina yake ndithu koma pakali icho sichitheke. Ndiye ndaona mwaigwira pakati pamenepo. Eh, ndaigwira pakati.
Mufuna kuigwira kuti?
Mchira. pena paliponse pamene mungagwire kumchira olo kumutu olo pena paliponse pamene mungagwire palibe chovuta
katundu wanga mugawane kumeneko
amene katundu muzimugwira ndithu pang'ono pang'ono katundu wanga mugawane Eha. Iyi ndi green mamba akuti singandilume. Osachita nayo mantha isingakulume. Osachita nayo mantha ndigwire bwinobwino. Eh, mungaikenso nkhosi. Ati ndiike nkhosi koma ine sindingachite zibwana zimenezo chifukwa moyo ndikadaukonda Koma katunduyo ndi ameneyu. Amene ndithu amakhala m'madzi. Ah, nyamulani katundu wanuyo. Eh, ayi ine mwini wake ine ndimayika mkhosi ndithu chonchi kupanga bwino bwino.
Imeneyi kuti mukagulitse ingakwane ndalama zingati? Iyi kuti ndikayigulitse ndi 76,000. 76,000 Malawi kwacha. Iyi ndi mbuzi, mbuzi ikulenga almost mbuzi ziwiri ili pamenepo.
Olo mwinanso zitatu. Mbuzi zi- zitatu kumene.
Ehe.
Ndithu.